l'amitié kɔnɔna na ɲɔgɔnye min kɛnɛ kan sa bura fɛn min ye eric chelle a ko a b'a yɛrɛ kofɔ mɔgɔw ye maa minnu bɛ n'u ka dɔnna masa ma ani baara in dil'a ma a ye nisɔndiya min d'a kan ani a bɛna baara minnu kɛ ka se ka baro kɛ ni kunnafoni carinaw ye kɛnɛ in kɔni kan yen federation mali football a premier vice président kasim kulubali yambox ale tun bɛ yen fo ka se troisième vice président modibo kulubali ale fana tun bɛ yen équipe docteur fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan ani journaliste camanba de bɔra ka na eric chelle bura a ye kuma daminɛ ni foli fɔlɔ k'a yira k'a fɔ baara in n'a b'i bolo don a la a b'i kalifa mali journaliste bɛɛ lajɛlen na ko depuis u y'a choisi don min na ko a y'a kanu ka kibaru cari mali journalistew fɔlɔ fɛ ni ka sɔrɔ k'a di jama ma ko ayiwa baara in kɔni ale nani gɛlɛyara dɔɔnin a y'a sɔrɔ ŋunuŋunukan cayara a kun ma ɲɛfɔ ka ɲɛ ko nka finalement ko don ko min n'a dogota tɛ ko ale tun testéra positif coronavirus la k'o de kama bi y'a sɔrɔ a ma na a kɛlen ka voyage boloda i bɛ taa test min kɛ o kɛra positif ye o tun y'a bali ka na anw y'a kibaruya di yan ka tɛmɛ ɔ nka a yɛrɛ seginn'a kan bi journaliste ɲɛ kɔrɔ a ko ne kumakan fɔ ani match fila bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a ko ko Congo Brazzaville ale ka balontan laban Mali fɛ a kɛra contre le Congo a don Mali Congo ci fila ani kelen ayiwa ko étant entraîneur fɛnɛ a bɛn'a ka match fɔlɔ kɛ o bɛ kɛ contre Congo mais bura k'a ta o don na Eric Sékou Chelle y'a ka match laban kɛ don min na ka na bila bi la Mali fana ma aller retour kɛ Congo kan fɔlɔ u yɛrɛ cili gɛlɛyara an fɛ eh? ange kongo brazzaville kɔni ayiwa o ye kɔni ɲɔgɔnye kɔfɛ sa bura bɛ ka fa lisi bɔ ka bi lisi min ni joueur maa mugan ani duuru tɔgɔ b'a kan u kan ka ntolaci fila kɛ mali kongo kalo tile naani bamakɔ yan sudan mali a bɛ kɛ kanpala kɔfɛ uganda ale kapitali la donc nin ɲɔgɔnsɔrɔ fila balontanna maa mugan ani duuru olu tɔgɔ filɛ nin ye ibrahim boso munkoro tout puissant mazembe kongo ismail jara jawara malmö ff suède jigi jara young africans tanzanie hamari tarawele rennes france

maa mugan ani duuru abdoulaye doucouré t'a la zena everton abdoulaye doucouré t'a la zena a y'a kun fɔ a ko ko nin waati na ko a blessélen don a y'a sɔrɔ eh, olu bɛ k'u débrouiller n'a dɔɔni ko nka ale b'a to yen k'a ka lafiya dɔɔni a y'o fɔ bi ayiwa bura lisi filɛ ɔ ni nin kɔni sugu kɛra maa maa bɛ yen ni lisi bɔra dɔ bɛ f'a ma mais an yɛrɛ kɔni bolo bura eric sékou chelle nin t'a ka lisi ye dɛ nin federation mali football comité exécutif nin y'olu ka lisi de ye Eric Sékou Chelle a nana kunu dɛ n y'o de f'i ɲɛna donc c'est vrai balontanna noyau dɔ bɛ yen a fɔra degeli karamɔgɔ kɔ n'o ye magasuba ye a tɛ se ka girin k'o ka balontanna bɛɛ bila ah mais ne ma se k'a faamuya dɛ an taga na amidu sinayogo awɔ
bura ne y'o de f'i ɲɛna ko nin lisi ça c'est une c'est les joueurs convoqués par le comité exécutif hali Eric da b'a la mais balontanna dɔw b'a la bura olu weleli ka na kɛnɛ kan yen an ma foyi faamuya a la par exemple un musa jɛnɛpo depuis le 29 mars tunisie n'an bɔra yen fo bi a ma miniti kelen sɔrɔ ka jouer ne ka hakili ka ɲi kosɛbɛ a ma jouer dɔw yɛrɛ dun bɛ yen a bɛ match caman bila a tɛ kɛ lisi la 18 joueurs bɛ convoqué musa jɛnɛpo tɛ k'a la a weleli ka na bura a bɛ maa gan kamana na système kolon min tun bɛ magasuba kɛlɛ n'o ye facteur invisible ye ne siranna o le na n'an tɛ ka segin o kan tuguni a yɛrɛ mɔgɔ siran kɛlɛ filanan min ye amidu sinayɔgɔ joliba athlétic club mali kuma gɛlɛyara b'a ko équipe mɔ kɔnturu la ni min kɛcogo ma ɲa fɔcogo ti ɲɛ amidu sinayɔgɔ n'est même pas le meilleur buteur du championnat malien actuellement bura nin sugu bɛ kɛ championnat meilleur buteur n'o donna liste la o fɔ ka di o ɲɛfɔ ka di musa kone us buguba bi tan de b'a bolo saison kɔnɔ c'est lui le meilleur buteur du championnat malien ni mɔgɔ tɔgɔ bɛ k'a la journalistes n'an ka kan ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ ka don a la ale de kan ka don a la attaquantw na ni i bɛ attaquant kɔni ta sur le plan local i bɛ championnat meilleur buteur de ta o ye logique de ye bura b'i hakili jigin dɔɔni san tɛmɛnenw na yan mali club dɔ stade bamako an b'a an b'a tɔgɔ fɔ ten jigi welela ka sumayila wele gardien na ka remplaçant an y'a fɔ yan ko a man kan ko injustice don a ma kɛ wa mais bura nin fana injustice de ye championnat meilleur buteur man ka wele ka mɔgɔ wɛrɛ wele min ka bi t'o ta bɔ injustice don jamana kɔnɔ mais mali ko ye mun ye